gCoiste Dé. Caibidil 1. Ní raibh fhios aige i gceart cá háit a raibh sé. B'é an rud deireannach a ba chuimhin leis go raibh sé ag tiomáint go gasta ar bhóthar uaigneach. Ba dhoiligh dó a shúile a choinneáil foscailte. Ó am go ham mhothaigh sé go raibh sé ag titim ina chodladh agus ansin tharla sé. Chonaic sé an lorraí mór ag teacht go mear ina choinne ar an taobh chontráilte den bhealach. Rinn sé a dhícheall an gluaisteán a thiontú ach bhí sé rómhall. Chuala sé scréach na gcoscán, mhothaigh sé pian mhillteanach ina chloigeann agus chaill sé a mheabhair. De réir a chéile tháinig a chiall ar ais chuige. Thug sé faoi deara nach raibh pian ar bith ina cheann anois. Chuir sé a lámh suas i dtreo a chinn ach ní raibh ceann ar bith air. D'amharc sé ar a lámh ach ní fhaca sé a dhath agus bhí fhios aige ansin go raibh sé marbh. Chonacthas dó go raibh sé ar snámh san aer os cionn an ghluaisteáin a bhí ina luí bunoscionn ar thaobh an bhealaigh mhóir. Bhí fear an lorraí a' tarraingt rud éigin amach as an ghluaisteán. D'amharc sé síos ón áit a raibh sé ar snámh san aer agus chonaic sé a chorpán féin agus a aghaidh clúdaith le fuil. Lig sé scread as ach níor chuala sé a dhath ach tuaim mar bheadh cleitearnach eiteog ann. D'amharc sé suas agus bhí Aingeal na gCuntas ina sheasamh os a chomhair, leabhar mór i lámh amháin aige agus peann óir sa lámh eile. Thoisigh an ceistiúchán. D'ainm? Mícheál. Ó, ainm aingil! Cad é mar fuair tú bás? Maraíodh mé i dtaisme, bhuail mo charr in éadan lorraí. Ar thaitin do shaol leat? Thaitin agus níor thaitin. An raibh tú pósta? Ní raibh. An raibh grá ar bhean agat? Bhí, nuair a bhí mé óg, ach ní raibh go leor airgid agam le bean a phósadh. An bhfuil barúlacha ar bith agat le cur in iúl domh? Ó, níl a Shoilse, ní raibh ionam ach duine gan tábhacht. Ar athraigh tú an domhan ar dhóigh ar bith? Níor athraigh. Níl mé ag caint ar chúrsaí idirnáisiúnta, ní raibh tú i do phríomh-aire, nó i d'údar, nó i d'eolaí, agus ní thiocfadh a bheith ag dúil le mórán ó do mhacasamhailse, ach an ndearna tú rud ar bith leis an domhan a dhéanamh giota beag níos fearr? Níl fhios agam. An ndearna tú agóid in éadan córas ar bith má chonacthas duit é a bheith éagórach? An ndearna tú troid ariamh in aghaidh an daorsmachta? Ó, ní dhearna, d'iompair mé mé féin i gcónaí go fiúntach. Maith go leor, a Mhícheáil, sin agat do chorp nua, gabh isteach ann. Chonaic Mícheál poll dubh Bhí eagla air, ach bhí sé umhal mar ba ghnách. Chonaic sé dhá sholas gheala agus rith sé ina dtreo. Sa deireadh, bhí na soilse go díreach os comhair a shúl. Chuaigh siad isteach ina shúile agus ansin chonaic sé aingeal na gcuntas arís, ach ní thiocfadh leis seasamh. An mothaíonn tú ceart go leor ar do cheithre chos? An maith leat do ruball? D'amharc Mícheál thart. Ceart go leor, bhí ruball aige. Ruball fada caol mar bheadh téad liath ann. Go raibh maith agat, arsa Mícheál, tá tú iontach cineálta. Scríobh an t-aingeal seo uilig síos ina leabhar. Agus d'amharc sé go drochmheasúil ar Mhícheál agus arsa seisean, Dá mbeifeá i do sheasamh ansin agus a rá go ndearna tú agóid in éadan na daorsmachta agus na sclábhaíochta, nó dá ndiúltófá corp luchoige a ghlacadh agus a rá is duine mé agus ní luchóg, bheadh cead agat aghaidh an Tiarna a fheiceáil. Ach dúirt tú go raibh tú sásta le corp luchoige. Bí i do luchóg, mar sin. D'imigh aingeal na gcuntas agus rugadh luchóg ar an tsaol. Caibidil 2. Rugadh Mícheál an luchóg i nead bheag a bhí déanta as seanpháipéar agus giotaí olla ar chúl na tineadh i dteach a bhí go measartha mór ar imeall na cathrach. Bhí muintir an tí go measartha saibhir agus bhí neart bia le fáil ag Mícheál agus a dheartháireacha agus a dheirfiúracha. Thagadh siad amach san oíche nuair a bhíodh bunadh an tighe ina gcodladh agus thugadh siad ruaig ar an chistin. Ach sa tsamhradh nuair a théadh na daoine ar a laethanta saoire go ceann míosa ní bhíodh mórán bia le fáil agus in amannaí bhíodh saol cruaidh go leor acu. Bhíodh seanluch 'na chónaí i nead eile ar chúl an bhalla i gceann de na seomraí thuas sa staighre, agus chastaí é féin agus Mícheál ar a chéile ó am go ham. Deaideo an leasainm a thugadh na luchóga uilig air. Bhí sé iontach aosta agus bhí sé an-eolach ar an tsaol. Bhí meas is cuimse ag na luchóga ar Dheaideo, agus ba mhinic a d'éistfeadh siad leis agus é ag scéalaíocht. D'inis Deaideo dóibh go rabh dhá namhaid ag an chine luch, mar bhí, an duine agus an cat, agus chomhairligh sé dóibh a bheith i gcónaí ar a bhfaichill nuair a bhíodh an cat ar na gaobhair. Mhínigh sé fá na gaistí nó fá na dulacha a chuireadh na daoiní taobh amuigh de na poill sa bhalla le luchóga beaga neamhchoireacha a cheapadh. giotaí adhmaid agus sreang orthu, agus chuireadh na daoine píosaí cáise agus craiceann muiceola orthu leis na luchóga neamhaireacha a mhealladh. Nuair a thoisíodh na luchóga a ithe na cáise nó na muiceola thagadh an tsreang anuas ar a muineál agus bhíodh a bport seinnte. Bhíodh Mícheál faichilleach i gceart agus ní théadh sé am ar bith in aice na ngaistí. Lá amháin casadh luchóg álainn bhaineann ar Mhícheál. agus thoisigh a chroí beag a phreabadaigh ina bhrollach. Thit sé i ngrá léithe agus d'imigh siad leo agus rinn siad nead bheag dheas dóibh féin istigh i seomra na gcótaí, faoin urlár. Bhí saol sona sásta ag Mícheál agus a chéile, agus i ndiaidh tamaill rugadh teaghlach dóibh. Théadh Mícheál amach gach oíche á sholáthar bia dá chúram, agus bhíodh sé i gcónaí an-fhaichilleach nuair a mhothaíodh sé boladh an chait. Ba mhinic a thagadh sé ar ais chuig an nead gan a dhath leis, as siocair an cat a bheith fán chistin, agus is minic in ócáidí den chineál sin go mbíodh ocras ar na luchóga óga, ach dhéanadh Mícheál a dhícheall i gcónaí rud éigin a fháil. Oíche amháin, tháinig Mícheál amach as an nead i seomra na gcótaí a chuartú ábhar suipéir dá chlann, agus nuair a bhain sé an chistin amach, chonaic sé rud éigin nach bhfaca sé riamh roimhe. Teach beag adhmaid a bhí ann agus an doras ar oscailt. D'amharc Mícheál isteach agus chonaic sé cuid mhór cáise agus bagúin ina luí ar urlár an tí bhig. Isteach leis agus níor luaithe istigh é ná tháinig an doras anuas go grod agus bhí Mícheál ina phríosúnach. Rinn sé a sheacht ndícheall leis an doras a oscailt. Ach ní raibh gar ann. Thosaigh sé a scríobadh na mballaí lena chuid fiacla, ag iarraidh poll beag a dhéanamh ionas go dtiocfadh leis éaló. Ach bhí an t-adhmad róchruaidh. Chuaigh síoraíocht thart, agus ansin chuala sé daoine ag caint. Amharc, a Shinéad, arsa guth fir, fuair mé an diabhal beag. Chuala Mícheál an glór, ach ar ndóigh níor thuig sé é. Ansin labhair guth eile, Báith an rud beag salach seo báisín uisce. D'oscail an fear barr an bhosca agus fuair sé greim rubaill ar Mhícheál bhocht. Thoisigh Mícheál a streachailt agus chuir sé a chuid fiacla beaga géara isteach in ordóg an fhir. Mhuise, an diabhal beag cróga, arsan fear, is trua go gcaithfidh mé a mharú. Cuireadh Micheál isteach sa bháisín agus choinnigh sé greim air gur fhág an anáil é. Nuair a tháinig a bheo ar ais chuig Micheál bhí sé ina sheasamh i láthair aingeal na gcuntas. Thoisigh an ceistiúchán. D'ainm, Micheál. Ó, sea, tá trácht ort anseo cheana féin. Goidé mar fuair tú bás. Báitheadh mé i mbáisín uisce. Ar thaitin do shaol leat? Thaitin go dtí gur sciobadh uaim é. An ndearna tú agóid i n-éadan an mhí-cheirt? Bhain mé fuil as mo dhúnmharfóir ar scor ar bith. An raibh tú pósta? Bhí, agus bhí clann galánta agam. Maith thú, a bhráthair, sin agat do chorp nua. Chonaic Mícheál poll dubh agus léim sé isteach ann. Agus sa nóiméad sin ghlaoigh an bhean a bhí i dtinneas clainne amach agus rugadh leanbh ar an tsaol.